Wawa azifumu ndifuna ndingothirapo ndemanga pa nkhani ya mmayi uyu, Spiwe. Mmayi ameneyu ndi oyipa oposa mfiti ndipo ndi mfiti. Kwa anthu amene simudziwa nkhani yake ndiloleni ndiyibwerezenso. Nkhani imeneyi yachitika pa 25 March, 2026. Mayi ameneyu dzina lake ndi Spiwe. Spiwe amachokera ku Lilongwe, Malawi ku Area 38. Mayiwa amafuna kupha mwana wawo. Mwana wawoyu ndi wa miyezi 7. Umu ndi mmene zilili. Mayiwa anapita ku uhule. Atachoka ku uhule kuja anapita ku deni kwawo. Kuti nthawi imeneyi mwana wawo anali mmanja mwa agogo ake. Anamtenga mwana uja kupita ku lumu. Atafika ku lumu kuja anayamba kumpasa poison mwana uja. Kenako mwana uja anayamba kukhosomola. Nde agogo aja atamva pamodzi ndi medi anaziwa zakuti ah china chake sichili bwino. Anathamangira ku lumu kuja. anamupeza mwana uja akudyesedwa poison kenako anamutenga mwana uja anapita naye kuchipatala komanso ku police nde mayiwa amangidwa pa mlandu ofuna kupha mwana wawo nde ndangobwera ndi nkhaniyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengepo phunziro spiwe amafuna kupha mwana wake mwana wakeyo ndi wa miyezi 7 poyamba sankafuna kupha mwana wakeyo bwanji chifukwa zinali za easy kuchotsa mimba mwanayo asanabadwe? Question mark. Spiwe amafuna kupha mwana wake chifukwa chakuti anabereka mwanayu akudalira mamuna. Nde mamuna uja wamkhumudwitsa. Nde mkwiyo umenewu ndi umene amafuna kuphera mwana wa mamuna uja. ndi zimene amapanga penepa ndi cholinga choti akhaleso nsikana akapitize kupanga uhule ndimakhala ndikukamba azimayi ngati mubeleka mwana belekani kuti mwanayo ndi wanu osati kubeleka mwana ndi cholinga choti amuna angawa azamsamale lekani zimenezi azimayi chonde lekani mpake ana ambiri masiku ano akuvutika ana ambiri asowa chisamaliro chochoka kwa makolo Chifukwa chakuti azimayi ambiri mumabereka ndi cholinga choti azimuna akukondeni, mukhale ndi azimuna aja, azimuna azikudyeserani. Ndiye ikavuta bizinezi zotsatira zake ana aja mmangowataya. Simumalabadira? Nkana ana ambiri masiku ano akugwiriridwa, akuphedwa, akungoyenda mmakwalala chifukwa chakuti makolo munanyanyala ana aja. Azimuna anu anakukhumudwitsani. Azibambo awo anakukhumudwitsani. Zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri kuona ana ali m'makwalala, asowa owasamalira, makolo awo ali moyo koma akuvutika. Komanso sanakupempheni kuti abadwe aa, chinali chisankho chanu inuyo ndi amuna anu, koma mumabereka ndi cholinga choti azizangovutika. Azimayi, ngati mubereka mwana, berekani kuti mwanayo ndi wanga. Komanso yambani kudziimira panokha, yambani kupanga mabizinezi, chifukwa mayi odziimira payekha samadandaula za ana ake samadandaula a olo atakhalapo sikisi amalera ana aja onsewa masupestar amene mukuwaonawa diamond anakula opanda bambo asake anakula opanda bambo ambirimbiri ambirimbiri anakula opanda azibambo pano ndi masupestar ndipo ana achonchiwa amakhala mdalitso kwambiri amakhala mdalitso onsewa otchuka amene mukuwaonawa sanakule ndi bambo ndiye chonde azimayi yambani kuzimira panokha yambani kupanga timabizinesi togulisa bonya pangani zimathandiza zimenezi osati munthu ayi yoti akusiya kokha aa even mamuna wako akadwala sumakachapa zovala kwa neba kuti udyese mamuna wako aa uzimapita ku ntchito sizimavutayi koma zofesa chisoni azimuna ambiri akadwala Amambovutika kusowa chakudya Ali mamuna sapita kuntchito amambogona ndi njala gona ndi njala gona ndi njala zimathandizanso mamuna akadwala mamuna akadwala mayi uja amaima pakhomo paja ngati mamuna amambosamalira mamuna wake ndi zinthu zina zapakhomo koma ukakhala osagwira ntchito kungokhala umadalira mamuna umayambano ukapempha ukapempha kwa ujeni ukapempha kwa ujeni ukachapa zovala za ujeni ukasuka mbale za ujeni ndi mmene umakhalira umavutika chifukwa chakuti foundation sunathe kuikonza pachiyambipo. Chiyambi ndi chofunika. Nthawi imene mukupanga chibwenzi ndi mamuna kaya munakwatirana naye, yambani kupanga tsogolo. Osamadalira kuti mamunayo azikudyetsani. Nanunso ziimireni panokha. Just in case, mwina mamunayo wachita ngozi, mwina akudwala, inuyo mukathe kukagula panado kumgulira mamuna wanu. Simukapempha ayi. Komanso azimuna, yambani kuwapezera zochita azikazi anu. Osamangowakhazika pakhomo phwi! Ati ukapita kuntchito akakufunsira, ukapita kuntchito ukapanga zakuti. Pali zinthu zina zimathera online, akamagulitsana online online, palibenso kukumana. Haa! Ndiye ngati muli ndi sanje Pali zinthu zambiri angathe kumapanga online. Chonde akuluakulu yambani kuwaphunzitsa azikazi anu kuziimira paokha. Kupangira pa mawa mukadzamwalira ana anu sadzavutika. Kupangira pa mawa mukadzadwala simudzavutika komanso banja lanu silidzavutika.